Pa Lahiri KTV takubweretserani mpungwepungwe womwe wabuka a Ken Msonda pamene akulimbikitsa kuti a Malawi avotere chipani cha mcp asavotere dpp ngakhale dpp yo ichite mgwirizano ndi zipani zina zing'onozing'ono zotsutsa boma za dziko lino la Malawi koma womenyera ufulu wa chizimayi wayankhula ndi kuponyerana mawu ndi a Ken Msonda. Takhalani pompo kuti mumvere nkhani yonse pano pa Lahiri KTV.
muli mu gulu la anthu osakonda dziko lino, gulu la anthu amene simukudziwa choonadi, amene simukufuna kukhala pa choonadi. Nkona ndakufunsani kuti dziko lino linakhalapo bwino? Chilengedwereni Mulungu dziko linolo, chililengereni, linakhalapo bwino? ivi nthawi ya kamuzu ena anthu amavutika nthawi ya bakili ena anthu amavutika nthawi ya bingu ena amavutika nthawi ya joyce banda ena amavutika nthawi ya apm ena amavutika pano nthawi ya chakwera enanso akuvutika so amakhalira kunyoza dpp koma anali ku dpp komweko anali ku dpp ko actually inu ndi kale munayamba kuyendayenda from kuyendayenda from udf mwachita kumene kuja mwaonongaononga mwajampa olo kusintha golo kwake kwa mtundu wanji olo manyazi kumeneko mukanakhala na mukanangokhala chete ndikumangodikira kumangoyang'ana cham'mbali chifukwa pa 16 pano ndiye asakunamizeni kunena chilungamo pa 16 palibe chimene mutole Olo mulimbane ndi anthu amene tili ku South Africa kuno ma- madala timafuna tikuwuzeni kuti ku South Africa kuno sitinabwere mu timu yonse kuno. Kuno sitinabwere mudzi wonse kunoyi. Kunoko mu- sitinabwere mudzi wonse kuno. Tasiya komweko. Ndipo they are going to do what we tell them to do because kuvutika kumene kuvutika ku maybe they don't see properly. Pamene ife tili kunja kuno we can see you nicely. tili ngati tili pa phiri we can see everything zonse zimene muchita tikuziona pa- pa- palibe sizingatheke kuti munene zoti pa 16 pa 16 pano mutenga boma boma lake lakuti lakunyumba kwanu ndiye muzikati asati "Eh, abulutu we mwakuti mwato abulutu ndinuyo chifukwa mwakula asi mukuona kuti mwakula muziyankhulako zinthu zoti zimange malawi we expect kuti anthu akuluakulu ngati inuyo muzima- mumange malawi musayankhule zinthu zokondera musanyoze opposition opposition uh, uh, palibe pamene mukulu mesa munali komweko ku opposition mwathawako inu achenji golo mumapitira kumene kwakoma mwalowa ku mcp kuja pangani mavoti zakukanikani koma si umo mukuyankhula zinthu zambirimbiri pa 16 pano mulira inu mukatuwa zenizeni muli mboma apapa muli kumene koko koma mukutuwa ngati mwazola nchere mwazola nchere mukatuluka kumene kuti kuonerani inu azidzakupalani mamba ngati bakayawo
mukuoneka kuti ndinu a dpp mukuoneka ndithu mukumveka ndithu kuti inuyo ndinu a dpp muli mgulu la anthu odya ndalama zakuba za boma muli mgulu la anthu ochita benefit ndi ndalama zakuba za boma muli mgulu la anthu asankho muli mgulu la anthu lopha ma albino inu muli mgulu la anthu lomenya anthu loyenda nzikwanje chifukwa comment yanuyo siili neutral ayi inuyo Ah, mufalitsa komanso kampeni imene mupanga ino ndiye yaukape mungofalitsa mwakulira inumo eh chipani chakuba eh chipani chokupha inu kumene mwapondako panopo kuli magazi awisi kumeneko achilima ndi anthu ena 8 aphedwa kumenekoko ndiye muzikanena kuti ayi zipani zinazi eh zopha alubino eh mwakuti ah ndinu opusa kwambiri mwangokula mulibe nzeru ndipo ngati pali bulutu oyambirira ndiye ndinuyo and you are not well matured kungokula zaka koma mmutumo mulibemo kanthu kena kalikonse Mukungonyoza, kuyankhula zamwano, zachipongwe, kumva mtima kutentha chifukwa choti opposition ikufuna ipange alliance. Pali nzeru. Ndio ubulutuwo, ubulutu umene mukunena ife uja ndi umenewowo. Ine sinimadya za ndale. Amene amadya za misonkho ya ndale ndi amene akumangidwawo chifukwa chakuba. Ine sinamangidwe po so go. Ineyo sinamangidwepo, anthu amene amadya misonkho ya Amalawi ndi amene amamangidwa. Ineyo n'napanga tizanga, mundigugule muone ngati ndinadyapo ine misonkho ya ndale. Sinakhalepo even pa salary ya bwana, sinakhalepo pa salary ya boma, sinakhalepo pa salary ya nduna, sinakhalepo pa salary ya MP, sinakhalepo pa salary ya kansala. Amenewo ndi amene amadya misonkho ya boma, amadya za ndale. Ine a inu mwangolakwatu kuti mwasefukira nanunso, mwina nanunso muli ndi mkwiyo wosadziwika kumene ukuchokera. Mwasefukira nkona nanenso ndikukuyankhani, chifukwa ndikapanda kukuyankhani muzazolowera. Pali anthu ambiri ombwambwana, makape, osadziwa zonena amaganiza kuti ine ndimadya misonkho ya ndale amene samandidziwa. And inuyo a Nsota mukuchita ngati kuti ndinu mlendo, mukuchita ngati mwayiwala kuti mcp kuti itenge boma idadzachitanso alliance. Tizipani ting'onoting'ono timene mukunenato. munapangana Tonse alliance ndipo inuyo kuti mufike ndipo mcp kuti ifike size yowina pa china panganso alliance ndi zipani 12 kulimbana ndi chipani chimodzi chokha cha dpp pamenepo ndi pamene mungadziwe mukanakhala wanzeru mawu amenewo statement imene simukanayankhula palibepo chachilendo kupanga alliance ende olo dpp tapanga alliance ndi zipani zina sikuti pali vuto nkhani ndi yonena kuti mukuchita mantha mukudziwa kuti dpp payokha ndi chipani chachikulu ndiye chipange alliance ndi zipani zina mukudziwa kale kuti simungayime inuyo ndinu achenji golo pomwe panonso mukawina mudzayambanso kupepesanso kufunanso kupitanso ku dpp that's why ndikukuuzani kuti you are old enough vomerezani mwakula mwadya ndalama ndi kale lija fo mukakamba nkhani yokuba nanunso mwaba mwatopa nazo mukanena nkhani yakupha wanthu kuphanso ndi- ndipo sitingaloze kuti chipani chakuti ndi chimene chinapha chakuti sichinaphe anthu naini aja afa liti anthu naini aja amwalira mu ulamuliro uti kwa phasi komweko kumene mwalowako ansonda musathandiza afumu kuledzera mwakula zisiyeni ndikulimbikira mawu amene kuti tazitayeni mukhale pansi pena pake muzini mukakhala muziima kaye pa galasi nkuziona mmene mulili pano ndi mmene munalili kale mukufanana zikukusonyezani kuti dzulo si lero ayi mwakula zisiyeni mukhale pansi kampeni imene mukupangayi sikupindulirani chifukwa mm, simukwanisa mcp sikuibanso sikulowanso mboma pa 16 pamene mukupanenapo nde muzasinthanso golo kubwereranso ku chi- ku- ku- ku- ku alliance imene mukunena ku- kuti ku- ku- ku- kukuloledwa zipani zing'ono zing'ono kupanga alliance ndi zipani zing'ono zing'ono muzafunanso pita kumene Mwakula vomerezani kuti mwakula you are very old for these things please can you leave it siyirani ma politicians amene akubwerawo space yanuyo mutangoti mwachoka inuyo kubwera ma upcoming politicians anzeruso kwambiri mwina more than 10 mukutchingira madalitso mmalawi chifukwa cha zinthu zanu zoyankhula zopanda nzeru zofuna kupusisa anthu akumudzi because ma target anu ndi amenewo ndi zimene mumachita koma listen here this time around sizikuchitikanso zimenezi musanamizane kumeneko audio yanga tiye nayo ipite kumene koko kumene mumapititsako ndiye muipitise mukanene kuti pali galu winawake akuyankhula zoti which is the truth Mukayamba kutisakasaka mpamene tiziwa kuti zimene tinalankhula zakufinyani koma siyani mwakula mwaziona imvizo mwakula mkhale pansi muzipanga advise ma young gen ma ma ma ma coming politicians it can be very wise than kumakhala inuyo pasogolo kumayankhula zinthu zopanda nzeru.
pa contact yanga ndikubulokani koma ndikuyankheni mukamati dziko lino silili pabwino linakhalapo pabwino dziko la malawi if you're honest with yourself has this country ever been well even since nthawi one party system tili ndi kamuzu was this country well or it was kuti anthu samatha kuyankhula zakukhosi since bakili came in under udf has this country been well ndebwezi anthu akumati chipani cha udf chinaononga dziko since bingu came in as president has this country been well ndebwezi anthu akumapanga tidemonstration mpaka bingu kumwalira chifukwa cha maganizo since this country was created under dr joyce banda has this country been well nde munakamupasa joyce banda two year term ndikunchosa osamuvotera

aliyense akudandaula ine i've got children in america i've got children in uk i've got children in south africa i've got children in botswana i've got relatives from most all over ali kunja they're all complaining ansonda bwanji kodi bwanji kwenikweni muphulako ngozi kumeneko mudziyenda pa njinga a msonda mudziyenda pa njinga mukayenda pa ndege nanso mugwetsedwa for ndinu okonda zinthu anzanu anali komweko aluza miyoyo inu mupita komweko kumakanyoza zipani zina nthawi yothaitha ngati iyi last minute ngati iyi muli ndi nta- nta- nta- nta- nthawi yanji yomanyoza zipani za anthu ena mukanakhala anzeru mukanakhala chete chifukwa za mawa sizikudziwika Zipani za opposition ngati zikufuna kupanga alliance zisakukhuzeni, it's none of your business. Pamene akupanga alliance ma terms and conditions ali kumenekoko sakufuna inuyo. mcp nso nthawi imene imapanga zimenezozo palibe amene anadandaula muna and zinatheka mpaka na ku- ku- kupezeka zoti yalowa mboma mukanena zoti mcp sayikwanisa mcp inawina payokha papa musamayankhule zopusa ndinu munthu wamkulu muuzane kumenekoko muuzane kumeneko tatopa nanu pa 16 pano sikutinso tili mu- ah, ngakhalenso munthu nthawi yomavotera ndi anthu ankhanza anthu oyipa anthu opanda chikondi mukulimbana ndi anthu ako- ako opposition bwanji kuti akupanga umodzi Mma- mmafuna zoti anthu ako opposition mmafuna azilumana asapange alliance muone polowa simukuwina pa 16 pano muzingopakira kumeneko ulendo walowa pansi chifukwa inuyo ndale simunayambe lero muna ndale munaziyamba kale takula tikukudziwani kuti awo a msonda akuthamanga ndi ndale ndale mukuziziwa sinu mwana ndinu munthu wamkulu mmene dziko la malawi linalili ndi panopa zikusiyana koposa koma ine am very disappointed in you kuti what, what kind of a malawian are you omaonerera omadziwa ndithu kumadziwa zoti zinthu zikuku sizikuyenda bwino koma ndikumalolera kukhala mbali imene kuli anthu amene akuzunzanso amalawi anzanu ansonda ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti inuyo pamene mulipo mwakula munafunika mukhale pansi chifukwa machitachita anu akusonyeza zoti mwafika poti mwakalamba simukuganizanso kuganiziranso mtundu wa amalawi ayi mukungoziganizira inuyo ndimafuna kuti mutapanga step down mukhale pansi muzilera zidzukulu zinthu za ndale zisiyeni chifukwa mukutionongera zinthu munachoka ku dpp kuja mutaukira kumene kuja ndikulowanso uku kuno tsopano kumene muliko kwa boma ndi lomweli kwa anzanu amene mukumazilimbikitsa nawo mtima kuti boma ndi lomweli ndikumanyoza anthu amene angathe kulitumikira dziko la malawi Ine ndimafuna ndikuuzeni kuti zisiyeni mukhale pansi mwakula. Musasokoneze zinthu mwakula. Inuyo mwadyerera ndale simunaziyambe leroli. Musakhale ndi mtima wanjiru, musakhalenso ndi mtima wadyera. Zisiyeni zinthuzi m'manja mwa ma upcoming politicians amene akufuna kuliwombola dziko lija chifukwa inuyo munali momwemo. You have been there for a long time, mwakula nazo zinthuzi apa mwakalamba nazo. chilungamo mkumachidziwa kumaona amalawi mmene akuvutikira but you are failing kuti mwaombole nde ifeyo we are very disappointed in you palibenso chaphindu chilichonse chimene tikuchiona mwa inuyo kwabwino kungozisiya zisiyeni zinthuzi actually nthawi yanu yatha kukanakhala kwabwino mukanazituluka zinthuzi nkungolengeza ku mtundu wa amalawi kuti inene am no longer a politician ndine gogo ndine kholo la wana ndifuna ndikasamale family mukanadzakhala hero despite kuti amalawi mwawamvetsa kupweteka Koma instead of that inuyo mmene mulilimo mukumazinyengaso kuti mutha kumayankhula kuntundu wa amalawi ndikumapitilizabe kumayipatsa moto, kumachipatsa moto chipani cha mcp chimene mukuchiziwa zoti chikuzuza wanthu ansonda. Lisiyeni dziko la malawi mukhale pansi mupume mukalifuna dzina langa mulipeza komweko mundizumule mundiona tatopa nanu.